ndipo ine ndikanena kuti eh, pali akuba pali akuba nkhani yake osandibwezera kuti iwe ukulankhula bwanji umakafunsatu wokubayo ndi ndani osandifunsa bwanji pali pamene andifunsa kuti wokubayo ndi utiyo iyo nene okuba okuba anatoka kuti ukulankhula bwanji ukulankhula bwanji kuti usandifunsa kuti wokubayo ndi utiyo ineyo sindikuopa chifukwa ndikuyima pa chilungamo zangondidabwisa kunena kuti ngati simukuziwa nkhani nakuti sindimadandaula za ineyo anthu ambiri simukuziwa ndimangolirira mkati kuyang'ana za anthu osati za ine chimene akundichita kasimukuziwa ayamba kundizuza koopsa ngati simukuziwa magalimoto magalimoto amene ndimayenderawa pasogolo pamakhala galimoto imene imapita patali kukaona kuti kodi kuli bwino kapena kuli bwanji monga vice president mmakhala asilikali mmene muja ayilanda yonse ija ayilanda mmene ayilandamo akukapereka kwa munthu amene si vice president zimenezo singanene ndikunena apapa chifukwa anthu ndikumakamba zimene zikundikhuza zimene zikukhuza inuyo za ineyo ndimati ambuye ine ndimayenda chingerengere ndimayendetsa chingerengere kumathamanga nacho lero magalimoto onsewa alanda imodzi ndinazo ntchito ndinazo ntchito olo atatenga onsewa nziyenda muwilibala ndinazo ntchito Ah, ah. sikhala chete ndiye mumve zimene akuchita chifukwa ineyo zachibwana sindimafuna iyayi ine zachibwana sindimafuna moyo wa munthu moyo wa munthu ukapita watani kodi anthu akusauka ine ndikufuna kuti anthu akuba azimangidwa anthu osagwira ntchito achosedwe anthu amene ali m'mayiko akunja akunja ali kunoko akumatibera athamangitsidwe azipita kwawo zinthu zambiri zikuvutika mafuta mafuta mafuta mafuta nkhani yake si ina kuba munthu tiye tikaguleni mafuta mwini wake wogula mafuta ndi uyu koma mupeza ena ndi ena apita kuchiso komweko ndiye ukanena kuti abale kuchipinda ndimalowa ndekha ndiye mpeza akubwerako atatu sudabwa uda kuwafusa akazanga akazanga awa ndi ndani sufusa ndiye nkhani ndi yonena kuti pakali pano ayambaponso awa asilikali amakhala ndi mfuti mfutizi ndi zachitetezo zimene zikuchitika a- asilikali tabwesani mfuti zanu zokayi kunoko alande mfuti tsono akalanda mfuti asilikali asilikaliso akalanda mfuti afuna nditani ndiye akumanena kuti timbane akunena kuti hey, amene iyi timpweteke amene iyi kulilongwe asabwere ndati nditha kuyenda kuchokera pano pasi kukafika kulilongwe konko ine ndi- ndingaope kufa ndingaope kufa ndikafa ndizimva kupweteka ukafa umamva kupweteka Muba- mu baibulotu muli mawu muzachita chibwana kufikira liti achibwana inu muliso mawu kwayikika kwa munthu kufa kamozi kenako chani chiweruzo ziko lino ziko lino ziko lino tikafuna kukonza osamaopsezana iyayi osamaopsezana olo akandipha andidya anditafuna ndiye ndifuna kuti panopa wina wache wakomweko zamupweteka kuti ayi mufuna mumuphe maiko usi walamba chani mene ukambiranapo iye wangolankhula anzakewo ndikuponya ka audio mukhala woyamba kuimvera asatayika anthu amve musalole zimenezo mwauzeso aphakamisawo nkhani imeneyi asayilole asalole nkhani zimenezo anyamata onse muuzane nkhani imeneyitu ine pa forum paja ndinayamba kuimva kandi 4 days sopano ee manganya asowe

Akuluakulu ndi munthu amene ine imfa sindimaiopa. Mwina zimaopseza amene amaopa kufa. Ine mai anga anamwalira ndimawakonda. Bambo anga anamwalira. Wina ndinabadwa naye limodzi twin brother wanga anamwalira. Ndiye ine ndi ndi- ndi chani? No, ine ndi ndi chani? Ndi chani? Mulungu Mulungu andionesa zambiri olo ntamwalira koma ineyo Sine munthu amene ndingakhale phee osalankhula zizikulakwika iyayi ndiponso nnena sindinachuletu munthu sindinachuleso chipani komanso mawu omwewo a president akhala akunena muno muli anthu akuba muno muli anthu ondiderera ndangonena zomwezo waneneranji waneneranji ndiye ndikuwuzeni

kumona kwe kwe kwe akubwera mateni koloko angosekula kumati kumapita kwawo anyamata ophunzira akusowa ntchito uziwasunga amenewo boma boma tu sikuopseza anthu boma boma sikuopseza anthu boma ndikuyang'anira anthu bomanso limayendetsedwa ndi anthu zinthu zikalakwika ndikunena kuti pepani timaona ngati kuti zinthu ziyenda chonchi koma zalakwika zayenda chonchi pepani umenewo ndi umunthu koma kumachita makani zinthu zikusokonekera umenewo si umunthu chifukwa amalakwisa ndi munthu amapepesa ndi munthu wosalakwa wangwiro ndiye Mulungu yekha wakumwamba. Ndikunena izi kunena kuti ine monga vice president wa dziko komanso minister of state for public service delivery ndithu ndili mboma momo zochitika zimomwemo tsopano zinthu ngati zikusokonekera ine kunena kuti apa pakusokonekera ndikufuna kuti pakonzedwe tsopano ndikati pakusokonekera ukulankhula bwanji ine ndine mwana